ibe anyị ekele m unu n'ihe onyonyo taa abịara m ka m gosi unu ka m si wee si ọna ma gbaa ncha dị n'ime ya ọna tọrọ ụtọ pụrụ iche nke ga-abụ iricha ịjụọ n'ọ fọrọ ọzọ ịchọ ka ịma ka m si wee si ọna ngwa soro m ka m gosi gị ka m si wee si ine anya ịfụ na nke a bụ ọna nke anyị ga-eji wee si nri a asachasịala m ya samasịchaa ya ọfụma ihe nyere m obi aṅụrị n'ọna a bụ na ọ karụ ha akarụ ihe ọzọ m meziri bụ ine anya ịfụ na awụigo m ya n'ite sikwasị ya n'ọkụ ihe anyị ga-emezi ugbu a wụ ime gịnị iweru mmiri gbaa ya ịgbai ya mmiri ịfụkwara ọna ọkwa ihe anyị agaghị enweta n'obodo oyibo ahụ hmm, kịta agbanyewala m ya mmiri m gbanye ya mmiri ruo na ọkara ọna m mesie ya ekwuchie m ya ka ọna yee ọfụma marụkwa amarụ na anaghị etinye nnu ma a na-esi ọna ekwuchiela m ya ka m bịakwa Ebe anyị na-eche ka ọna yee, ihe ọzọ anyị ga-eme bụ ịgba ncha anyị. Nke a bụ ikwe nke m ga-eji wee gba ncha. Ewere m mmanụ nri wee gbai n'ime ya. Ị gbai ya ka isi wee chọọ. Nke a bụ ngụ nke m ga-eji wee gba ncha. Ụfọdụ na-ejikwazi akanwụ agba ncha. Mana akanwụ adịghị mma n'ahụ, o nwekwazi ndị ọ na-enye nsogbu n'afọ. ya kpatara m ji eji ngụ agba ncha m ịkpagharị ya ma fụkwa na ọ lụọna ma chaa nke a na-egosi na ọ dịna ugbu a ị nwekwa ike ịkwakọ ngwa anyị nke ga-atọpụta ngụ a ihe izizi m bu ụzọ wee tie bụ ogiri isi ose ndụ itikwanụ ya ka isi wee chọọ obere nnu ị na-etikwa nnu uche gị dị ya maka na ngụ na nnu anaghị agakọ nnu na-agbaze ngụ ịkpaa ya ọfụma ka ihe niile wee gakọọ ọnụ ine anya ịfụ na ihe niile agakọgo ọfụma so ihe ọzọ m meziri wụ ịwụi ụkpaka ụkpaka wụkwa na ịchọ

As long as e concern food, no. as long as e concern kitchen, as long as e concern belle, you know who to call, Mobajo Dollar. Ngụ anyị adịkwana ọ dịna ihe ọzọzi ikupụta ya n'efere imesizie ya idesi ya n'ofu aka

oge na-adịghị anya ka anyị gaa nenekwanụ ọna anyị siri n'ọkụ ị na-afụ ya kịta ịma na o yiela ihe ọzọ m mezikwa ewe ụmụ mma dị ya n'ime mma ahụ bakwa ha arụ wee pụta ozugbo ịma na ọna eyiela obi juru m sọ aṅụrị ka m wee fụ mkpụrụ ọna karụ ha akarụ ọ na-atọrọ ụtọ ọ pụrụ iche ee ka anyị nenekwanụ ọna ma na o yekwara n'ime ọfụma i nee anya na ịfụ na agbawala m ya ụzọ naabọ ọna yere eye ọfụma ọna na ngụ adịgokwanụ nke a bụ ezigbo nni a na-akwanyere ugwu n'ala Igbo ọna na-edozi ahụ tọkwanụ nnukwu ụtọ pụrụ iche ọ bụrụ na taa bụ izizi gị ịnọnyere anyị nnọọ rinne biko echefukwana imetụrụ anyị aka na mgbịrịgba ahụ nke sịrị subscribe ma tụsaara anyị ozi a ka ndị nke na-afụbeghị sorokwanụ wee fụ ụmụnne m ka ọ dịkwanụ